Opundensha your elephant umbrella, let me fire to your banana leaf. Do you decode the DSTV? People, because when things fall apart, the center of Jaro's fair remained Poponki. Onwe ndị anyị na-adị na-edobe n'ụlọ ekwensu ka mma mana anyị adị ama. Ke ndị bụ ife afụ. Ọ bụla mgbe iwelu mma gbuo mmadụ bụ n'igbugo ọchụ. na-ege ntị ọbụla oge i were egbe gbaa mmadụ bụ n'igbugo ọchụ ọbụla mgbe ije na nke dibịa welu nsị tinyelu mmadụ na nri onye a lie ọ nwụọ bụ n'igbugo ọchụ ọ bụrụ eziokwu e na-egbu ọchụ n'ọnụ maka na ndị Igbo tụrụ ilu si na nkwutọ ọgalanya ka ogbugbu ya mma ka m weli ya na-anụ na mmadụ nọ South Africa na-azụ afịa ntụ ọ bụkwa na afịa ọgwụ a maka onye Igbo ịfụkwa na onye Igbo ibe ịchọsịa ife ị ya-eme ọ bụlụ ije kpọọlụ ya police ndị obodo ka e wee bulu ngwa afịa maka na ọ na-eme ọfụma igbugokwa the person mgbe mmadụ na-ele original something ị nọ n'azụ sị na ihe onye a na-ele bụ akụchie igbugokwa the person mgbe mmadụ si obodo oyibo bata si na ọ chọkwa ịnụ ndị be Okafọ nwa ya nwaanyị ị sị lapụkwa ndị be Okafọ na ọkwa ashawo juu na be ya why na onwerọkwa nwa Okafọ ịma ka o si eje na ana igbugokwa the person ị na-anụ ihe m na-ekwu ọ ya ka m sị na ọ ka m gwa unu ka unu malụ ka unu si ezelu ụdị ndị afụ enwe ihe m chọ ịkọlụ unu na-ege ntị ka m kọọrọ gị onwe one of my friend ọ na-adị na-achat onye ọcha with foto ndị ọcha ịmago ihe yahoo anụnwa so ọ na-achat client ya client ya na-enye ya ezigbo ego ọ pụta o nye ya 1000 dola 2000 dola oge afụ ọ pụta o gonyesi anyị nri amarọ m na ọ nwekwa one of my friend nri ọ na-egonye anyị na-ewe iwe ị na-ege ntị nri ahụ ọ na-egonye anyị ọ da-ewetakwa ego asupport n'onye na-egote nri ọra- oge ọbụla ọ na-egonyezi anyị nri ị ma ihe o mee o wee jee wee kọpịlụ afa the woman o wee kọpịlụ afa the woman wee jee chatba the woman n'instagram wee gwaba ya na that my friend na-egotelụ anyị nri bụ onye naijiria na onye igbo na ọ scammer ka ọ bụ very bad luck to him ọ bụ na that my friend ahụ akọwagolu the woman gwa ya na ọ Nigerian ka ọ bụ na ọ like ya ịghọtago ọ bụrụ na ọ na-alụzi the woman face the woman alikego ya mana that my friend amalọ na ọ face ka ọ na-alụzi ya ifu na ọ bụ na a sị na that my friend agwalọ nwa onye ọcha ya na ọ bụ onye naijiria ifu na o wepụgo ya ọnụ n'ala o gbugo ya onwe ike that my friend afụ o je kwuo the thing that my friend ewele egbe zube ori e jide ya gbagbuo ya ifu na igbugo the person onwere ihe nna ayọ follow this my friend si ya nna akọla ihe a na ihe a bụ ihe ụmụazị adị m asị asị ihe m na-apịa ibu ori ndị mmadụ story nọ na-efolo m ihe ọbụla m gwa gị n'iru akwụkwọ a bụ gbojo m ọ bụghị maka unu ndị Facebook enwere m many mmadụ story real real so ihe m na-apịa ibu ori mana ihe m ji ekene chukwu bụ na ihe ọbụla onye metee n'elu ụwa n'ụwa ka ị ya anala ụgwọ ọrụ ya that my friend ọ dị ka dibịa ka onye nke afụ na-emezi nke ahụ ọ chọ ikwutọ na-emekwa ọfụma ọ bụla mmadụ kpọrọ gị yelụsịa gị aka ị sị na onye ọgwụ ego mmadụ nye ị one million i je na klọb lifisia ya ị sị na e nye gị ego ọgwụ ego gị nwa kpatanụ ego ụbịam lie n'onwe gị ee ị na-anụ ihe m na-ekwu ọ ya ka m sị na ọ ka m gwa unu nwaanyị ọbụla ya abịa gị na ya na-abịa na-eme kọmpetishọn zeeli ọ ya alalụ ị lanye n'aka ọnwụ nwoke ọbụla na-afụta ị as kọmpetishọn zeeli ọ ya alalụ ị lanye n'aka ọnwụ amarọ m ihe m ji wee na-agwa unu mana ana mfe agwa gị na-amụli ka ikpu akpụla ajị ọ bụrọ mgbe ị gbalụ mmadụ egbe bụ na i gbulu onye afụ mgbe mmadụ jere obodo oyibo tụọ ngwa afịa ị ma na orijinal ị na-asị ndị mmadụ na ọ fake igbugo the person mgbe ị nọkata je mechie ebe mmadụ si eli nri ka ihe chọọ ka that person mee igbugo the person mgbe mmadụ chọọ inyelụ mmadụ aka mmadụ chọọ ịkpọrọ obele nwa kpọbata na HK ị sị ya na the boy na-ezu ori just ka ọ yala ịbụ na ọ fụ light igbugo the person ọ ya ka m sị na ọ ka m fire to this early evening because this sunrise is jamatule my coconut i nwekwa my vibration nke onye chikwa ya zelu ka ihe m gwa unu tata zeelu nụ ndị o ji ọnụ egbu ọjị ndị a na-afụta mmadụ ibe fa ka kọmpetishọn ndị agba mbibi ka fa dịka ibe fa fele ngwa afịa lie m isi ego zeelu nụ fa ị na-anụ ihe m na-ekwu do you decode the DSTV